Faslun nin faranfasi ye la yahillu dukhulul masjidi misiri kɔnɔna don ti daga liljunubi janabatɔ ye janaba bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a ti bɛn a tigilamɔgɔ ka don misiri kɔnɔ wa ni janaba ye mɔgɔ min fana sɔrɔ misiri kɔnɔ a wajibiyalen don fana i ka bɔ teliya la wala qira'atul qur'ani a ti daga janabatɔ ye a ka kuranɛ kalan janaaba bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a tɛ daga i ye i k'a fɔ k'i bɛ kuranɛ kalan illal ayata fo n'a kɛra aya kelen ye wa nahwaha walima aya kelen n'a ɲɔgɔn aya kelen aya fila aya saba ni janaba b'i la sariya ye o kalan daga i ye lita'awuzi yɛrɛ tanga kosɔn i siranna yɔrɔ dɔw la ɛɛ aya dɔw durusilen don i bolo n'i y'olu kalan a bɛ kɛ sababu ye k'i kisi ka bɔ o yɔrɔ ninnu na n'a y'a sɔrɔ janaba b'i la sariya y'o kalanni daga i ye wa nahwihi walima yɛrɛtanga n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ i bɛ saaloli de kɛ ni kuranɛ aya dɔ ye ala y'a kɛ sa ye dɔ kin wala bundele ye dɔ kin walima tɔɔrɔ ye dɔ sɔrɔ e b'a saalo ni kuranɛ aya dɔ ye o dun sera i ma a y'a sɔrɔ janaba b'i la o tuma sariya y'a daga i ye i bɛ se k'o kuranɛ aya in kalan k'o tigilamɔgɔ saalo k'a sɔrɔ janaba nɔgɔ bɛ i la wala i ɲininkara dalilu dɔ de la i ɲininkala kiiti dɔ la a dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛna a dalilu di o dun y'a sɔrɔ janaba b'i la sariya y'a daga i ye i ka o aya in kalan hali n'a sɔrɔ janaba b'i la wala yajuzu a ti daga liman mɔgɔ ye la yaqidiru n'o tigilamɔgɔ tɛ se alal ma'il baridi ji suma baara ɲɔgɔnyali kan mɔgɔ min bɛ yen i tɛ se ka ji suma baara ɲɔgɔnya an yati zawjatahu a ka se a furumuso ma suna ni farida la o man kan bari e bɛna fɛn dɔ de wajibiya kan mun man kan wajibiya kan bari n'i tɛ se ka ji suma baara ɲɔgɔnya n'i dun nana da i muso fɛ suna ni farida la i bɛna hitaji ka taa se tayamumu ta de ma o tuma na sariya ma nɔgɔya kɛ o yɔrɔ la fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni a ko a bɛ muso sunan ni farida in to a bɛ kɛ sababu ye a bɛ tɔɔrɔ dɔ s'a ma o ma o kosɔn sariya y'a daga a bɛ se ka se a ma hali n'a bɛ tayamumu ta o tuma a man kan an yati zawjatahu maa min bɛ yen i tɛ se ka ji suma baara ɲɔgɔnya i ka se i muso ma sunan ni farida la hata yu'idal alata f'i ka jikalaya minɛnw de labɛn fɛn minnu b'a to i bɛ se ka ji kalaya i k'olu labɛn o tuma i ka sɔrɔ ka suna ni farida tɛmɛ i ni i muso cɛ illa an yahtalima ko fɔ n'a y'a sɔrɔ a tigi sura sugo la fala shay alayhi o tuma na sariya ma baasi k'a la o yɔrɔ la